A Alison, tá jab an-suimiúil agat thall i nGlaschú. An féidir leat beagáinín fúat féin a insint dúinn ar dtús le do thoil, agus a insint dúinn faoi Chomunn na Gàidhlig agus faoin bpost atá agat leo? Aidh.
Bhuel, is as Baile Átha Cliath dom, ach tá mé i mo chónaí anseo. i nGlaschú le thart fá cúig bliana anuas, em, agus thoisigh mé ag foghlaim na Gàidhlige le linn mo chúrsa mo chúrsa máistreachta agus bhí deis agam dul go Sabhal Mòr Ostaig, sin an coláiste Gàidhlig ar an Oileán Sciathanach. em le haghaidh eh so bhí cúrsa ann Gàidhlig do Ghaeilgeoirí agus bhí sé ann mar ar feadh seachtaine em so chuaigh sé go mór i bhfeidhm orm you know thaitin sé go mór liom an an an teanga agus eh bhfuil fhios agat an an tír féin agus bhí sé díreach go hálainn agus na daoine freisin em So, an uair sin, rinne mé an cúrsa Inntrigidh. Is cúrsa atá ann, cúrsa cianfhoghlama a bhíonn Sabhal Mòr Ostaig ag cur ar siúl. So, rinne mé sin nuair a bhí mé i mo chónaí in Éirinn fós. Agus nuair a d'aistrigh mé go Glaschú, sin in dhá mhíle is a dó dhéag, bhí mé you know ag glacadh páirt in imeachtaí sóisialta i nGlaschú agus bhain mé líofacht amach. So. Tá mé ag obair le Comunn na Gàidhlig le trí bliain anuas, ag deireadh na míosa seo agus yeah ag obair mar Oifigeach Óige agus bím ag cur ar siúl clubanna tar éis na scoile, bhfuil fhios agat tar éis lá na scoile em agus ag tabhairt daoine óga ar thurais cónaithe mar residentials bhfuil fhios agat em agus bíonn siad em ag bualadh le daoine eile, ag daoine óga eile as ceantracha eile. in Albain agus bíonn muid, go háirithe bíonn muid ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí lasmuigh agus eachtraíochta mar like outdoor adventures rudaí mar sin cos tá an-nasc ann idir bhfuil fhios agat mar Gàidhlig agus an landscape bhfuil fhios agat an tír féin agus tá muidne you know tá muidne den bharúil go bhfuil sé go maith you know an treis an nasc sin a dhéanamh trí gníomhaíochtaí lasmuigh. Umm.
An féidir leat just cúpla rud a rá faoi Comunn na Gàidhlig go ginearálta? Is eagraíocht Ghàidhlig é seo agus tá oifigí agaibh i roinnt áiteanna timpeall na tíre nach bhfuil? Tá, yeah.

agus san Oileán Sciathanach, Íle, Leòdhas, na Hearadh, áiteachan mar sin agus bhfuil fhios agat in Loch Abar agus ceantracha mar sin.
An bhfuil an eagraíocht seo le cosúil sórt le Conradh na Gaeilge in Éirinn? Tá bíonn sí bíonn sibh ag obair tá fhios agam go bhfuil post áirithe agat ach an eagraíocht go ginearálta bíonn sibh ag obair ar réimse ábhar, an mbíonn? Bhuel, sílim, it, bhí, bhfuil fhios agat, bhí Comunn na Gàidhlig mar sin, like, le deich bliana anuas nó rud éigin mar sin, like, ah, like, em, bhfuil fhios agat, anois tá siad dírithe ar, eh, cúrsaí óige, so, Alright, alright. like, tá siad, like, an rud atá ann, bhí, like, Comunn na Gàidhlig ag rá, you know, ag cruthú, eh, deiseanna don Ghàidhlig. Agus you know mar ba ghnáth do CnaG sin CnaG bhí sin just mar bhfuil a fhios agat cineál giorrú ar Comunn na Gàidhlig bhíodh siad a chur ar siúl rudaí i measc an phobail go ginearálta ach anois caithfidh muid a bheith ag leanacht treoir Bòrd na Gàidhlig agus tá siad ag iarraidh orainn a bheith ag díriú ar daoine óga. So sin an rud, like an rud is mó, like bíonn muid ag obair le daoine óga sna ceantracha ina bhfuil muid ag obair. Tá sin go hiontach. An féidir leat a insint beagáinín dúinn faoin Scoil Ghàidhlig Glasgow atá tú ag obair le? Tá dea-scéalta cloiste agam faoi. An féidir leat just cúpla rud a rá faoin stair a bhaineann leis an scoil agus conas atá cúrsaí sa scoil sa lá atá inniu ann?
Bhuel, tá an-éileamh ar an Scoil Ghàidhlig agus is as an sórt, bhí feachtas ann i measc, bhfuil fhios agat, thuismitheoirí chun an scoil a chur ar bun. So, cuireadh an scoil ar bun sa bhliain 2006 agus anois tá like bhí sin. sílim. Like roimhe sin bhí bunscoil, like d'oscail an chéad scoil Ghàidhlig i em 1999 agus bhí sé mar bhunscoil ach leis gur fhás sé ó shin i leith anois tá an scoil mar bhfuil fhios agat trí like le haghaidh aois trí go ocht déag so tá naíolann tá bunscoil agus ardscoil agus tá muid mar bhfuil fhios agat san san aon em foirgneamh amháin, bhfuil fhios agat. Agus eh so tá thart fá seacht gcéad is caoga daltaí sa scoil ar fad agus tá sin like ón naíolann suas don don ardscoil.
Em, arb é seo, an é seo an an t-aon eh scoil eh Gaelic in Glasgow agus eh go ginearálta agus eh an t-aon meánscoil Gaelic eh i timpeall na cruinne? Mar sin, fíor?
Yeah, em, bhuel, tá bunscoil úr, like, tá bunscoil nua acu anois ar, em, bhfuil fhios agat, sa deisceart na cathrach. Alright. Em, agus, em, i Glendale, Glendale Primary. Mm. Agus, like, tá siad beag faoi láthair ach, like, tá, like, daoine, like, daltaí a bhí san, sa bhunscoil anseo, má tá siad, em, ina gcónaí you know, ar an taobh sin, you know, tá siad anois ag freastal ar an scoil sin. So, toisc go raibh an-éileamh ar an bhunscoil, like tá mar thart faoi 100 dalta gach, gach bliain atá siad ag iarraidh teacht isteach agus caithfidh muid a rá le, le, like tuismitheoirí eile, look, níl room ann, bhfios agat, níl go leor spás againn sa scoil. So sin an fáth go bhfuil an bunscoil úr acu. Ach yeah, is seo an, an t-aon, um, ardscoil Gàidhlig Ach b'fhéidir go mbeidh orthu ardscoil like níos mó a oscailt. Like chuala mé chuala mé le gairid like tá siad ag rá go mbeidh like 800 daltaí san ardscoil amháin faoin bhliain um bhfuil fhios agat dhá mhíle is a fiche like fiche a haon so tá siad ag caint faoi mar beidh siad ag cur ar siúl bunscoil eile agus beidh an foirgneamh seo ar fad le haghaidh daltaí ardscoile. Cool.
An bhfuil oideachas Gaelic meánscoile le fáil in aon áit eile sa tír?
Níl. Níl. Tá mar, like, ionaid, bhfuil fhios agat, mar, like, Gaelic unit agus tá, like, is féidir le daltaí Gaelic a fhoghlaim mar, mar ábhar scoile. bhfuil fhios agat, like, mar atá, like, tá Gaeilge againn sa scoil ach ní Gaelscoileanna iad, tá fhios agat, ach tá, tá ionadaí ann agus tá mar, like, an, like, tá siad an-bheag agus tá, like, really na hionadaí, em, is bunscoil, em, scoileanna iad ach sílim mar in, like, áiteachaí mar, em, an Oileán Sciathanach tá níos mó daltaí acu san ardscoil agus bíonn siad ag, ag déanamh, em, foghlaim. trí mheán na Gàidhlig. Ok, just ag caint faoi seo go ginearálta, ag breathnú ar an mórphictiúr go náisiúnta in Albain, tá 'fhios agam go bhfuil go leor tionscnamh agus polasaithe ag tarlú i dtaca leis an nGàidhlig ó thaobh Rialtas na hAlban de. An bhfuil mé ceart a rá go bhfuil cúrsaí ó thaobh an nGàidhlig ag feabhsú ansin go ginearálta? Agus an féidir leat beagáinín a insint dúinn faoin nGaeltacht sa tír fosta?
Bhuel, tá cúrsaí ag feabhsú gan amhras, agus go háirithe a thaobh an oideachais dhe, you know, tá an, tá scéimeanna ann le haghaidh like tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí chun a bheith, you know, a bheith ag teagasc agus múinteoireacht trí mheán na Gàidhlig agus tá sin, like, iontach ach tá you know tá trioblóid ann em freisin like le cúrsaí airgid you know em mar tá cúrsaí you know na laethanta seo em sílim go bhfuil like tá an budget le haghaidh na Gàidhlig ar like a laghdú agus ciallaíonn sé sin go bhfuil like cistiú ag laghdú freisin mar shampla em cuireadh stad ar cistiú d'eagraíochtaí a leithéid eh, Clì Gàidhlig so bhí Clì Gàidhlig a chur ar siúl deiseanna do em le daoine fásta a bheith ag foghlaim na Gàidhlig agus fosta Pròiseact nan Ealan bhí ag iadsan a chur ar siúl like pro like you know tionscnamh ealaíona agus cuireadh stad leo freisin like you know i mbliana so sílim like tuigim go bhfuil like caithfear tosaíochtaí a bheith ann agus you know tá Rialtas na hAlban agus Bòrd na Gàidhlig ag díriú ar an óige chun iad a spreagadh bhfuil fhios agat so sin an rud agus mar a dúirt mé like sin an fáth a bhfuil like tá Comunn na Gàidhlig tá siadsan ag faighinn airgead like tá siad a fáil airgead ó um, Bòrd na Gàidhlig agus tá muid ag díriú ar òigridh so tá sé maith you know like tá sé maith I dtaobh sin, tá níos mó daoine óige ag glacadh páirt sna n-imeachtaí Gàidhlig agus ach like a leithéid de, you know, sílim go bhfuil tú ar chloisteáil faoi Celtic Connections agus, yeah, so bhí sin ar siúl ag, sílim go bhfuil sin ag tosnú an tseachtain seo chugainn. Féidir leat just a rá dúinn arís cad é Celtic Connections? So Celtic Connections, like, is mar ócáidí ceoil atá ann ag tarraing like ceol Ceilteach le chéile bhfuil fhios agat agus like tá sé iontach iontach maith like tá sé díreach you know you know tá sé iontach maith ach an rud atá ann bíonn daoine ann like bíonn a leithéid de Kathleen MacInnes ann agus Dàimh agus you know like agus tá Gàidhlig acu agus bíonn siad um ag gabháil amhráin Ghàidhlig agus rudaí mar sin ach sílim go mbeidh sé, like, bhí comhrá agam le gairid faoi seo, ní bhíonn siad ag cur béime ar ar chor ar bith ar ar an Ghàidhlig. You know, tá muid i nGlaschú na nGael, tá an-chuid daoine i nGlaschú agus tá Gàidhlig acu agus tá Celtic Connections lonnaithe anseo agus like, you know, rudaí mar sin, like, bheadh sé níos fearr dá mbeadh níos mó Gàidhlig ag baint leis. So tá, like, samplaí mar sin ann. Ehm, so ó thaobh an Gaeltacht ansin, cad é an fhocal i nGàidhlig aríst don Ghaeltacht ansin?
Ehm, an, an Ghàidhealtachd, ar ndóigh, an Ghàidhealtachd. An Ghàidhealtachd. Yeah. Ok, ehm, níl aon eh oideachas go hiomlán trí mheán na nGàidhlig ansin, nach bhfuil? Níl. Ok, yeah.
Níl. Agus like bhí, bhí ehm. bhí grúpa againn anseo like bhí siad ag cuairt ar an scoil Ghàidhlig le yeah bhí sin anuraidh em as eh UCD agus bhí mé ag caint leo agus like níor níor níor chreid siad sin nach raibh em you know oideachas trí mheán na Gàidhlig le fáil sna Gaeltachtaí like níor thuig siad sin ar chor ar bith agus you know, so is mar sin atá sé agus sin an ábhar a bhfuil an obair ag Cumann na Gàidhlig chomh tábhachtach em toisc go mbíonn siadsan a chur ar siúl ócáidí agus clubanna tar éis na scoile do na do na do na daltaí em sna ceantracha sin em so.
Tá d'eagraíocht ag déanamh é sin sa Ghàidhealtachd freisin, yeah?
Tá, yeah, Okay, yeah. cool. Em, just, an bhfuil an Gàidhealtachd ansin cosúil leis an Ghaeltacht anseo? Like, tá fhios agam go bhfuil oideachas Gaeilge sa Ghaeltacht in Éirinn, ach eh, like, tá fadhb ann ó thaobh formhór na ndaoine óga, tá siad ag caint Béarla lena lena chéile. L- Like, like, má théann tú go dtí an Gàidhealtachd i- in Albain, like, bíonn, a- a- an bhfuil an Gàidhlig á labhairt nó an sórt, sórt, caitheamh aimsire beag í, you know? Tá sé á labhairt, an bhfuil? Bhuel, an rud atá ann, bíonn na cainteoirí Gàidhlig, ma, bíonn siad ag caint le chéile sa Ghàidhlig, like, ina measc fhéin, so, like, teaghlaigh, bhfuil fhios agat, gabh mo leithscéal, tá cara agam agus is as Uibhist í agus bhí sise ag míniú seo dom, like, dúirt sí, you know, beidh mé ag caint i nGàidhlig le mo thuismitheoirí agus le. mo, like, mo dheirfiúr is mo, mo dheartháir. Agus, you know, b'fhéidir sa, sa phobal, you know, freisin. Ach má tá duine éigin agus tá siad tar éis Gàidhlig a fhoghlaim agus mbeidh siad ag teacht chuig, you know, eh, chuig an oileáin, ní, ní bheinnse really, like, compordach a bheith ag caint i nGàidhlig leo. Ach sílim go bhfuil sin ann agus, n, n, sílim go bhfuil, like, deacrachtaí. Yeah.
Sílim, like, an rud atá ann, tá muinín a dhíth ag ag muintir na Gàidhlig, like, tá siad ag caint ina measc féin, ach leis go bhfuil an-bhéim ar mar coláiste a leithéid de, like, Sabhal Mòr Ostaig agus na daoine ag foghlaim na Gàidhlig, sílim go bhfuil siad ag mothú, oh, b'fhéidir nach bhfuil mo chuid Gàidhlig maith go leor, agus, like, bíonn na na dóigheanna, like, na. na na slite aca fhéin a bheith ag caint le chéile agus tá an-chuid Béarla like i measc na na na Gàidhlig acu bhfuil fhios agat em ach like chuaigh mise mar mar shampla chuaigh mise go Leodhas chuaigh mé go Steòrnabhagh agus like ní raibh mé ag caint i nGàidhlig le duine ar bith ach amháin em mo chomhleacaithe atá ag obair le Comunn na Gàidhlig like ní ní raibh Gàidhlig ní raibh siad like Nuair like shroich mé an em an aerfort cos tá airport acu agus bhí mé ag gabháil oh yeah feasgar math a bheil Gàidhlig agaibh agus agus dúirt an bean liom oh you know I understand Gàidhlig you know tuigim Gàidhlig ach níl mé in ann í a labhairt. So sílim go bhfuil muinín ag baint le sin like like easpa muiníne you know so sílim go bhfuil sin ag baint le cúrsaí freisin.
Tá an, beidh an daonáireamh, an chéad daonáireamh eile san Albain agus sa Ríocht Aontaithe go ginearálta ag teacht amach i fiche is a fiche a haon, nach mbeidh? Beidh sé, beidh sé sin an like sórt tábhachtach chun a fháil amach an bhfuil ardú ag teacht ar an nGàidhlig, nach mbeidh? Beidh, agus like an rud atá ann, tá tá daoine óga ag dul trí you know foghlaim trí mhean na Gàidhlig ach céard faoin na daoine like mar a dúirt mé na cainteoirí dúchasacha ag a bhfuil an Gàidhlig you know tá Gàidhlig acu ach b'fhéidir you know sílim go mba chóir dúinn a bheith ag tabhairt níos mó tacaíochta dóibh mm, bhfuil fhios agat mm. like sílim yeah. like tá daoine ann agus tá Gàidhlig díreach you know álainn agus glan acu agus em ach tá siad ar an imeall you know agus yeah ba chóir dúinn a bheith ag déanamh b'fhéidir níos mó oibre le haghaidh eh daoine óga a thabhairt do na daoine sin agus you know an saibhreas ag baint leis an teanga acu agus cé cé nach féidir leo b'fhéidir an Gàidhlig a scríobh tá siad in ann an teanga a labhairt agus sin an rud is tábhachtaí. a bheith ag caint you know agus ag baint úsáide as an teanga go sóisialta. Sin an rud is tábhachtaí. Is breá liom na pictiúirí. Ní raibh mé riamh in Albain ach beidh mé ag dul ann i mí Márta don chéad uair le cúpla cara dom ag taisteal trinseall timpeall tríd an tír go háirithe. Is breá liom na pictiúirí a fheiceáil do na comharthaí comharthaí bóithre dátheangach leis an Gàidhlig i nGlas. Tá sé ana spreagúil ceapaimse agus is scéal iontach é go bhfuil siad timpeall an Ghàidhealtachd nach bhfuil? Agus timpeall a lán áite sa tír nach bhfuil? Tá.
Agus Ach an rud atá ann freisin, bíonn Comunn na Gàidhlig ag cur tacaíocht le eagraíochtaí atá, nó comhlachtaí atá lonnaithe sa Ghàidhealtachd chun like, you know, signage agus rudaí mar sin a dhéanamh trí mheán na Gàidhlig. Agus an bhfuil like neart comharthaí. sórt gnóthaí príobháideach sa Ghàidhealtachd i nGàidhlig, an bhfuil? Like, Yeah, níl an-chuid ach like go háirithe má tá baint acu le le òigridh, like óige, daoine óga, you know, like mar mar shampla fhios agat an Carn Gorm nuair atá daoine dul ag sciáil. Tá, like, sílim, bhí comhlacht eile i gceannas ar, ar an Charn Gorm agus anois, like, ní raibh siad ag cur mórán tacaíochta don Ghàidhlig, ach anois go bhfuil comhlacht úr ann, tá siad, tá suim, tá níos mó suime acu i gcúrsaí Gàidhlig so bhí siad ag obair leis an bhainisteoir agam chun Gàidhlig, you know, an, na comharthaí a dhéanamh, like, le Gàidhlig freisin. Hum, níl ach dhá cheist eile agam, Alison. Tá muid ag caint ar feadh tamaill fhada. Níor chuala mé ach tamall beag ó shin faoi Bord na nGàidhlig, nuair anois le roinnt blianta anuas nuair, má dhéanann Bord na nGàidhlig cinneadh ó thaobh eagraíocht Stáit, ó thaobh an Ghàidhlig, caithfear é sin a chur i bhfeidhm anois, nach bhfuil? Like tá sé, tá sé, tá sé, tá sé difriúil ó Foras na Gaeilge mar sin, leis sin. Is iontach an rud é sin, nach bhfuil? Like bhíos ag léamh ar Tuairisc.ie faoin plean dátheangach atá ag na póilíní thall ansin. Is iontach, is iontach an rud é sin anois go bhfuil siad in ann é seo a dhéanamh, go bhfuil siad á dhéanamh, nach bhfuil? mhm, tá, ach an rud atá ann, like, muna bhfuil an t-airgead againn, you know, caithfidh muid a ní, a bheith níos cúramaí ar, you know, you know, céard, céard iad na spriocanna atá, atá muid chun baint amach agus sílim, I mean, bhí muid ag caint faoi ár, you know, like, uimhreacha agus rudaí mar sin agus tá siad iontach fuar ach caithfidh muid sin a mheas like, you know, tá muid ag cur an oiread sin d'airgead isteach i dtionscnamh agus caithfear, you know, fios, you know, fios a bheith againn go bhfuil sé ag obair agus muna bhfuil, cén fáth nach bhfuil sé ag obair agus just an scéal a réitiú agus feabhas, like a fheabhsú. Ok, sin go hiontach Alison eh just ag ag an an an an ndeireadh eh níor chuala mé ach go dtí roinnt míonna ó shin go raibh máthair Donald Trump ina cainteoir dúchasach Gàidhlig. Tá sin an-shuimiúil, nach bhfuil? Tá, yeah. Sílim gur as Leodhas atá siad, an teaghlach sin, yeah. Bhí mé ag caint le bean, le bean as, is as Leodhas í ó thús agus yeah, dúirt sí, oh, tá náire orm ach you know, tá mé gaolta actually le Donald Trump. Rud éigin a ba mhaith liom a rá, sé, ba mhaith liom deis a chruthú chun, bhfuil fhios agat, daoine óga anseo le Gàidhlig agus daoine óga in Éirinn le Gaeilge a thabhairt le chéile. You know, bhí, bhí rud againn eh, Ri Chèile agus is comórtas díospóireachta a bhí ann ach sílim go mbeidh sé níos fearr mar, bhfuil fhios agat, mar ag dul timpeall na tíre so dá mbeadh ehm daoine óga as Albain bheadh siad ag dul do a leithéid de Coláiste Lurgan nó rud éigin mar sin bhfuil fhios agat ehm i gConamara agus you know bheadh blas acu ar ehm cúrsaí na Gaeilge agus you know sílim má tá daoine ag mothú go bhfuil you know eh go háirithe daoine óga. Má tá siad a' feiceáil go bhfuil daoine eile ann, daoine óga eile, agus tá siad ag foghlaim mionteanga nó b'fhéidir go bhfuil deacrachtaí acu, sílim go bhfuil sin ag cruthú mar muinín iontu, bhfuil fhios agat. So bheadh sé maith rud éigin den tseort seo, like tá fhios agam go bhfuil ehm, Colmcille ann mar chun maoiniú a thabhairt do rudaí agus is an deacracht atá ann nach bhfuil go leor airgead ann ach yeah bheadh sé bheadh sé maith just ceangal a dhéanamh. Yeah agus tá an Féile Meán Ceilteach ann freisin chuile bhliain, nach bhfuil?
yeah, yeah, tá sin ceart. Bhuaigh Raidió na Life an stáisiún raidió is fearr i 20 is a 13 ceapaimse.
Oh wow. Um, ok, Alison, bhí sé go hiontach labhairt leat uh, don céad uair. Uh, beidh mé in Albain um, i mí Márta um, uh, don céad uair táim ag súil go mór leis. Uh, táimid oh, chun an um, táimid chun an carr a thógáil uh, thar go dtí Holyhead agus sin oh, yeah. uh, uh, taisteal thuas. tríd Sasana agus just táimíd sa Dún just ar feadh cúpla lá ach táimíd ag súil go mór leis you know. Ah bhí sé go hiontach yeah. Yeah yeah. Ach má tá má tá like comhairle a dhíth ort le haghaidh na Gaelic just bí i dteagmháil liom. Yeah cool yeah cool déanfaidh mé sin yeah umm beidh mé ag caint leat arís gan aon amhras so slán go fóill Alison right. Slán go fóill Ian. Oh my God slán slán slán.